An ye dunan sɔrɔ bi ne y'i ka dumuni ta ka di o ma i bɛ sugo de la wa i bɛ sɛbɛ de la n'i tɛ kɛlɛ fɛ taa n ka dumuni ta ka na di yan o fana ye mankan ko ye e fa y'a ka ɲɛnamaya kɛ fo ka se a ka saya ma dunan niyɔrɔ dumuni de bɛ bɔ a ka du kɔnɔ yen nɔ aw yɛrɛ bɛɛ ye ko dɔ ka sɔrɔ de bɛ kɛ ni dunan min nana ka sɔrɔ o niyɔrɔ dumuni banna a yɛrɛ niyɔrɔ ta bɛ ta ka di o ma fo k'a consigne bila du kɔnɔ ne bolo e ta tali ka di dunan ma o tɛna kɛ baasi ma ye dɛ o ne fa tile o tɛ ne tile ye fanande mɔgɔ sɛbɛyaba i bɛ t'o kɛ misiri de la a tɛ kɛ ne ka so yan nɔ yan ne bɛ furu wagati min na e fa bɛ cogo min na e yɛrɛ b'a dɔn hali takula e fa tun t'o sɔrɔ k'o dun aa bi de e bɛ taa kɛ jagosa mɔgɔ sɛbɛya ye n'i ma wuli ka taa n ka dumuni ta ka na di yan n bɛ don ɲɛgɛn na ka bɔ ni n nan'i sɔrɔ yan nɔ i b'a sidɔn ala ka n'i sɔn hakili ɲuman na

Fantanden yɛrɛ de filɛ n'a tugura waritigi den nɔfɛ fo k'i sa i ti don da la a bɛ cogo di saba kan bɛ min cɛ wara e yɛrɛ y'i ko tan ka cɛ ni mɔgɔ nana gɛrɛ na sigiyɔrɔ tɛ sɔrɔ ka di mɔgɔ ma cɛ i fana sa ala sa sedu wuli a wuli a b'a sigi wuli ka bɔ yen a k'a sigi

A cɛnni la maloya cogo di i b'a la wuli ka bɔ sɛsi kan o ye kelen fɛ a ko ko te filɛ ko ko te bana mɛ arasa nana sa i ye te d'o ma ee bari mɔgɔ qualité fasugu dɔw bɛ yen n'olu b'i nɔfɛ jɛla kuwa i ti taa ɲɛ yanni ɲɛ wuli cɛ

Aha, k'a ni ce, k'a ni baraji, caman bila nɔ na. Amina. Ne b'a fɛ k'i ɲininka den masala la a ka di ne ye i ka cɛn de fɔ ne ye baba ka kow kan sabula baba bɛ ka ko minnu kɛ ne ma da a la ni gansan ye bamananw bɛ fɛn dɔ fɔ ko mɔgɔ fantanama ni hakilina min ta i bɛ baara kɛ ni caman ye don la tɔnɔ bɔra fɔra i kɔ yan dun o y'a sɔrɔ i tɛ yan nɔ a ko papa ma k'a mago bɛ waa kelen na a ba ka ordonnance wari dafa ka taa ordonnance san papa y'i ban ka d'a ma ala nana n'a ka na ye tɔnɔ bɔra ni ba ka kalifa minɛra a la o bangekɛ kɛnɛ kan papa ye misi san la ka taa waa kɛmɛ d'u ma u k'u bolomadɛmɛ a la o bɛ nin ko nin kɛ ka da kun jumɛn de kan ale t'a dɔn k'a fɔ ko nafa tɛ juguya la mɔgɔninfin bɛ bi la i tɛ sini dɔn dɛ jɔn ka sabali e ma se ka wari di mɔgɔ min banabaatɔ ma ala kelen k'o ka kalifa minɛ o la o bɛna nafa jumɛn de ɲɛ o ye nafa t'a la nafa t'a la aa kuzɛn naamu mama i ye denmisɛnnin ye nka ne ye maakɔrɔ kuma y'i da bi dɛ kuzɛn maakɔrɔ hakili min b'e la n'o hakili ɲɔgɔn kun bɛ e fa la min ye i tɔntɔn Bura n'a ba sɔrɔ o kun t'u sɔrɔ kuzɛn i fa ka nin situation in gɛlɛya min y'a sɔrɔ sɛgɛn min y'a sɔrɔ tɔɔrɔ min y'a sɔrɔ wagatiw kɛra hali an da kɔnɔ dumuni an kun t'o sɔrɔ k'o dun y'a ye denmisɛnnin ne bɛ min ɲin'i fɛ hakili minnu b'i la continue o fɛ dɔrɔn i kan'i fa ka kɛtaw lajɛ kan'a miiri kan'a bila hakili fɛ e ka taa n'i ka taasira ye dɔrɔn Kan'i sen da ale sen da nɔ la hakilina minnu b'e la i jija i ka kɔrɔbaya ni hakilina in ye o bɛ an bɛɛ dɛmɛ kosɛbɛ a taalen ɲɛfɛ i fa ka sitiyasɔn ye i bɛna caman dɔn a la i y'a faamu ninnu bɔ i hakili la i y'a faamu i ye denmisɛnnin ye i terikɛ Seyidu yɛrɛ kun fɔra i kɔ yan nɔ an wuli ka taa i ka t'i ka kuma na. N y'a mɛn mama. Eh. Ah, ciyɛn yɛrɛ la nin ɲininkali belebele kuzɛn bolo mun ye nin hakili in don den na den ni masa dun cɛ ka gɛlɛn ka gɛlɛn fo ka fɔ k'a ka gɛlɛn Seyidu naamu o ma n bɛna n ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ tan cogo la n ma ni bayiw ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ fo ka na se bi ma u bɛ fantanya jugu kɔnɔna la bamananw ka kuma don ko ni fantanya y'i fa siri ko n'i m'i tɔgɔ dɔn k'i bɛ kɛ siribaga filanan ye ne dun ɲɛ b'a la an b'o sira in ne kan en plus kunu directeur fana ye ne gɛn ko ne ka bɔ ekɔli la ko sabula ko kalo sara juru yɛlɛnna n na ne yɛrɛ jigi latigɛra nin ko yɛrɛ la n dɔgɔ a man di ne ye i k'i sigi k'i miiri nin ko ninnu na ka d'a kan ɲɛnɛmaya kow bɛɛ n'a wagati de don ɲɛnɛmaya kɔnɔ sɛgɛn dɔw bɛ yen f'i ka sɔn olu ma diyagoya de ne bɛ n'e ɲininka o ni e ma sɔn nin sɛgɛn ninnu ma bi o sini n'e nana kɔrɔbaya ka furu ni e nana denw sɔrɔ e bɛna se ka mun de lakali olu ye i ka sɛgɛn kɔnɔna la dɛ dɔgɔ a man ne y'i sigi k'i miiri nin ko ninnu na a y'a mɛn e kelen ma gɛn ka bɔ ekɔli la o ne yɛrɛ fɛnɛ gɛnna k'a sababuya kɛ kalo sara ko ye mɛ n bɛna jateminɛ k'a bɛɛ ɲɛnabɔ i y'a mɛn maa ni ba ta o to yen pewu

Salut. Hmm? Wanda. Salut. Nin ye fini ko mɔgɔ bɛ nin don. Sadio, muso ka kan k'a yɛrɛ sutura de. Ne bɛ la sira min kan, sira ɲɛnama tɛ. I jamanen don, i kafalen don, wa i yɛrɛlen don fɛnɛ. Sadio e tɛna laban nin du kɔnɔ i bɛna taa du wɛrɛ de kɔnɔ e mana taa ni jamaya nɔ ani kafaya nɔ i tɛna se ka balimamaw fara ɲɔgɔn kan muso ka kan ka sabali i bɛ sira min kan sira ɲɛnama tɛ a ka di ne ye i ka sabali wa n si tɛ baasi ye dɛ kunu dirɛkitɛri ye n wele ekɔli la i tɛ ka kalan kɛ san wa k'i bɛ ka tila ka mɔgɔ tɔw fɛnɛ hakilina sanze olu fɛnɛ tɛ ka kalan i fɛ sajo sabali i ka ko la mɔgɔninfin mana ko o ko kɛ i b'i yɛrɛ de a ka di ne ye i ka sabali ka segin o ne sabalila o ne ma sabali o uzɛ o mun b'e ɲɛ sira la han ne ye ekɔli kɛ o ne ma ekɔli kɛ o o mun bɛ e ɲɛ sira la ha hey buna tɛ e kɔnɔ k'e ye ne fa ni ne ba de ye i tɛ ne fa ni ne ba ye dɛ ɔɔ ko furu ne ka furu mun bɛ e ɲɛ sira la hali ni n furula ni n ye bomu de ta ka t'u ka du ci a mun bɛ s'i ma a foyi tɛ s'i ma hey ne bɛ n ka waatini de la koyi i b'a to n bɛ n ka waatini kɛ eseke i bɛ k'a faamuya i bɛ a mɛn kun

komi ba kelen bɛ ka hakilina jugu min don i kɔrɔ i fana b'a fɛ k'o hakilina jugu fana de don sajo kɔrɔ ko o tɛ yan sajo t'i ka ci la n'a mɛ papa i dɔrɔn de jɛ ye i sigilen de yan na ko kala kala i sigi n'a ka jɛ ma

A ye ɲɔgɔn ka cɛ bara di ka sabali ayi mɛ ne ka cɛ jamako tɛ o ne terikɛ de e ye adamadenya de don dɔrɔn wala jamako tɛ i n'a fɔ e yɛrɛ b'a kalama cogo min na cɛ fini min filɛ nin ye la an ka mɔgɔw tɛ sɔn ni fini mɔgɔ fasugu ka taa ne nɔfɛ an fɛ yen kuma in tɛ ne la an ka cɛ ne ka na mɔgɔ di dɔgɔyalima ma sa k'an bɛn yan ma sɔnni dɔrɔn k'an bɛn mɛ y'a cɛ ni don fini mɔgɔ la tɔ f'i yɛrɛ ye

Pɛɛ pɛɛ pɛɛ. Ne n'a figi musokɔrɔba in ka fu ne b'a fɔ ne b'i ka ko la an ka du kɔnɔ kuma an kan'a mɛn sigida la ne ka yala mun bɛ s'i ma n ka fini surun don mun bɛ s'i ma i tɛ dɔwɛrɛ la yan koyi i ye baarakɛla de ye wa ne fa ni ne ba de b'i sara n'i y'an ka kuma mɛn tuguni kare kɔnɔ k'a bɛ tantɔ bɛɛ don k'a da i kɔnɔ. Sadio i tɛ sabali a baara ta ne bɛ ka muɲu kɔrɔ dɛ dusukun tɛ se ka kuru i n'a fɔ kunberekuru dɛ i y'a mɛn i ɲɔgɔnna si tɛ ne dɔgɔya kare kɔnɔ ne b'i to ye fɛn min kama o ye n ka baara de ye ani tantɛnɛ bonya kama o de ne b'i to yen n'o tɛ ɲama ne y'i minɛ k'i cun a mɛnna n ye den o kɛ

ha gafu ma fisa ni e ye du in kɔnɔ yan nɔ wa jɔda min bɛ gafu la du kɔnɔ o bɛ e la i tɛ dɔ wɛrɛ ye ka don k'i da kɔ n'a mɔna k'a yɛlɛma i kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa bo kɛ e mama donc i tɛ fara ka bɔ a la mun na de i ɲɛ tɛna ma i ɲɛ tɛna ye samiyalabo ye i ɲɛ bɛ da gafu kan n b'o f'i ɲɛna i tulo b'a la ni gafu m'a to e b'a yɛlɛma jugu sago faden sago ponponpogolo i fa de b'a ja don i la ko ne t'a jɔ ni ma gafu n'a y'a k'i la i kuru k'i seri a kɔnɔ tantɛnɛ ne tɛ foyi kɛ sajo la sajo bɛ bɔ kɛnɛ ma dɔrɔn sajo bɛna ne dɔgɔya dɔgɔya ni a y'a k'i la i seri a kɔnɔ wale mama n'a y'a se dɔ kɔrɔ papa b'a labɔ ko ne tɛ foyi k'i la hali a tɛ maloya ne ni ala cɛ k'i ɲɛ tɛmɛ ka waliden k'a tɛ lafiya i ɲɛ bɛ da gafu kan

ba ça va aram ça va a bɛ cogo di a tɛ cogo i kɔrɔkɛ bɛ so wa awɔ a bɛ so cousin a bɛ to yen ne yɛrɛ kun mago bɛ i la cousin n bɛna kuma min fɔ sisan n'a digir'i la i bɛ yafa n ma kuma bɛɛ n'a taga bolo de don kuzɛn i fa filɛ nin ye e fa ka jugu a bɛ ɲugu mɔgɔw la wa fana a tɛ sɔn mɔgɔ ka taa a fɛ yen furaw n'a tɛmɛna yan nɔ ala ye fɛn bɛɛ k'a ye ni kuma diyara n da yɛrɛ n b'a fɔ k'ala ye diɲɛ bɛɛ d'a ma mɛ ale tile ma tɛmɛ nin kan nafa foyi tɛ juguya la jɔni sabali o de ɲɔgɔn tɛ ni ala ye se k'i ye fantanw dɛmɛ i ka fantanw ɲɛji cɛ naamu i ka kuma diyara n ye kosɛbɛ ala bɛ maaninfin bɔ bangebaga dɔw la ka sɔrɔ i yɛrɛ ka laɲini t'olu ye nka n'ala ye bangebaga min d'i ma i b'o de minɛ hakilina bɛ ne fa la ani hakilina bɛ ne la kelen tɛ n'i sɛgɛnna a bɛ ka mun kɛ tɔntɔn a t'o kɛ i ma foyi fɔ ni cɛn tɛ nka n b'a ka kuma n'a ye ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na n'ala ka jɛn a bɛna bɔ tɔntɔn

wala mɛ sisan sisan sisan n denkɛ n'an tana n y'i ka kuma mɛn taa a f'i fa ɲɛna a ka wuli a ka baara kɛ ka wari ɲini ɛsiki i y'a faamuya aw hakili la ko wari bɛ sɔrɔ tan de yan ka bana nkalon ta k'o da i la k'i bɛ wari ɲini mɔgɔ fɛ wari tɛ sɔrɔ tan dɛ hali dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen o tɛ ne bolo k'a d'i ma tɔntɔn naamu i ni ce i ni baraji n y'a faamuya an bɛna kuma kelen f'i ɲɛna bi diɲɛnatigɛ bɛ i n'a fɔ suko ni dugusɛjɛ de nka buna hadamaden bi ka jan a bɛ se ka kɛ sini ka surun nka an bɛ zana kelen da i ɲɛna bi n b'a f'i ɲɛna jɛgɛ min bɛ jɔ kɔrɔ o man kan tɛ ka kɔ danga o ka kan ka bɔ cogo de ɲini a yɛrɛ la ee kɛnɛma yan tɛ zana fɔ yɔrɔ ye a teliya n y'a faamu mɛ jɛnatigɛ ye bi ni sini de ye bi ni sini de don bi ni sini tɛ o o ye ne fa kunko ye nɔ ye ne mana mana ko ye fo ka wari jagosa d'i ma

wa ale ni jazo an mɔgɔ saba de bɛ ɲɔgɔn kan ma se kuzɛn ka min kɛ sisan o man di ne ye dɛ cogo di ka kuzɛn ni seliw de bɛ yaala sisan kuzɛn bɛ sayi bila dɔrɔn a bɛ tilen ka taa seliw nɔfɛ k'a sɔrɔ fɔlɔ kuzɛn bɛ na ne de nɔfɛ yan nɔ kuzɛnw bɛɛ ka bila jagoya teri ye seliw kelen kelen kelen seliw dun fila ko kɛ ɲɔgɔn tɛ seliw i nana ten mɔgɔ min yɛrɛ hali ni a gɛrɛl'i la a ka sa yɛrɛ fɔlɔ i bɛ sa kuma o cɛ man ɲi dɛ kuzɛn k'u kɛ ɲɔgɔn cɛ se walayi n'a fɔra ko an famaden damaw de kan ka yala ɲɔgɔn fɛ ale t'o kɛ dɛ e bɛ taa yala fantan denw de nɔfɛ ka bɔ a yɛrɛ la hali kuzɛn don finiw bɛɛ falenna sisan ne y'a fɔ a ɲɛna ko ni lesɔn ta ko de don a ka n'an fɛ yen nɔ an bɛ lesɔn ta an ka salonba kɔnɔ kilimu bɛ yen nɔ fotɛyi belebelebaw bɛ yen nɔ firigo kɔnɔ fɛnɛ mɔgɔ bɛ si bila yen nɔ wa a bɛ to ka na ni feerew ni fɛnw ye an b'o bɛɛ bɛ yen nɔ dabileni an b'olu wuli mɛ kuzɛn tɛ sɔn si ma o caman ye ne n'i m'a lajɛ i ka kuma kuzɛn fɛ kɔni a ka waritigiya jɔrɔ bɛ ne la dɛ walayi ma alaji n den i bɛ filiba de kɔnɔ i bɛ fili yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ cogo de kan a fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ tiɲɛ don e ni kuzɛn ni jazo aw de bɛ yala ɲɔgɔn fɛ ka sababu kɛ mun ye aw ye sedu mabɔ aw la mɛ ne bɛna min fɔ e ye e k'o dɔn k'o bila i hakili kɔnɔ k'i tulo dayɛlɛ k'a lamɛn kuzɛn ni sedu ye don n'a dugujɛ denw ye bamananw ka fɔ do ko kuzɛn ni sedu ye filanin keguman wolow de ye fa kelen ni ba kelen dɔrɔn de m'u wolo kuzɛn ka kɔrɔ sedu ye tile kelen tile kelen dɔrɔn o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu ka jɛ yɛrɛ ma daminɛ bi jɛ la dɛ aw ka jɛ kuma bɛ se ka digi i la n den i bɛ hakɛ to mɛ aw ka jɛ ye kɔsanna jɛ ye i yɛrɛ ɲuman waritigi den damaw aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ o jɛ ye kɔsanna jɛ de ninnu bɛ ɲɔgɔn bolo ni kuma diyara n na n b'a fɔ ko barajuru kelenw don yɛrɛ olu fara man di dɛ aw de bɛ se ka ɲugu sedu la n'o tɛ tɛ ɲugu sedu la e bɛ ka waritigi denya min fɔ tiɲɛ don wari bɛ aw fa kun a b'aw baw kun tubarikala alihamudulila mɛ e fa ka cɛkisɛya kɛ waritigi ye wa e ba ka musokisɛya kɛ waritigi ye wa sedu min ye fantan ye n'aw bɛ ka kuma sedu min ma yɛrɛ a fa ka fugariya de don wa walima a ba ka fugariya de don sedu fa n'a ba bɛ muvuman min kɛ olu bɛ ɲinini min kɛ e fa n'e ba t'o kɛ kuzɛn fa n'a ba t'o kɛ wa jazo yɛrɛ fa n'a ba kɛrɛbɛtɛ mɛ u ka fugariya tɛ dakan baaraw de don f'i k'o de dɔn e ma maloya k'a fɔ ko ni sedu gɛrɛl'i la k'a kasa bɛ k'a ɲugun bɛɛ yan e jɛɲɔgɔn de don ala ye nafolo di aw ma ne bolo aw jɛɲɔgɔn de don aw kan ka hinɛ a la barisa aw y'a dɔn kuzɛn sababu la aw kan ka hinɛ a la de k'a tugu aw kɔ walasa a yeko bɛ se ka ɲɛ i n'a fɔ aw ta cogo nka aw ti k'o kɛ dɛ kuzɛn min bɛ k'o kɛ aw bɛ ka bila kuzɛn fana la n den i bɛ fili kɔnɔ dɛ ni hakilina min b'i la n'i m'a bila e de ka maa ni fiɲɛ laban jɔrɔ bɛ ne la n'o tɛ kuzɛn ta tɛ tiɲɛ don firigo bɛ fa aw bolo dumuniw na alihamudulila a manki t'aw la aw de kan ka sedu gɛrɛ aw la aw yɛrɛ ɲuman a manki b'o min na k'a di o ma ni aw m'o kɛ fo k'o gɛn k'o mabɔ aw la ko kusan ka adamadenya jɔrɔ b'i la ɛlhaji modibo i ɲɛ yɛlɛ i ka yeli kɛ i ka mɛnni kɛ hakilina kusan hakilina ɲini k'a falen i k'a fara i ta kan i tulo bɛ n na aw ka jɛ ka mɔgɔya kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka sedu gɛrɛ aw la halisa k'a k'aw dɔ ye n'o tɛ sedu tɛ kusan tɛ se ka sedu nɔfɛ yala dabila dɛ u wolola ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu n y'a mɛn ayiwa ne ka kuma mɛn i ye min fɔ an bɛn'a kɛ ten tɔ n'ala sɔnna ne yɛrɛ bɛ fili la dɔɔnin ayiwa n'ala sɔnna ma a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ bilen ayiwa ala ka hakili ɲuman di an n'aw ma halisa amina rabi n'ala sɔnna ayiwa ne bɛ taa fɔlɔ ayiwa ma i k'an ka foli f'i bara a n'a mɛn ala ka sini ɲuman amina

ne fa terikɛ de ye wa ne fa fɛnɛ de ye a kɛ ala kama i ka yafa n ma i y'a dɔn bi k'i fa dɔ de ye ne ye ni e fa bonya tun tɛ e ye min kɛ ne la o don ko ne tun bɛ bugɔ don i la bari denmisɛnnin ka molobaliya ne tɛ jɛn n'a ye donc n bɛ yafa i ma i fa kosɔn mɛ i t'o ɲɔgɔnna kɛ dɛ a diyara n ye kosɛbɛ Seydou. Han? E teta. Ah. N'i b'i ka malangoloya na. Da ma foyi t'a la biya. Ayi foyi t'a la. N'i b'i ka siri tigɛlenya na i b'a kun ta ka bɔ ne kan. Mun fana de b'e la n'e b'i den bila ka taa ko ka taa wari deli ne la. A tɛ se ka wuli ka baara kɛ ka wari dɔ ɲini yan. Dɛmɛ. Ne man kɛnɛ de sa. E man kɛnɛ ne ka foyi t'i ka bana na. n kan'i den fɛ bilen ko wari minɛ wa n kan'i musonin fana sɔrɔ n fɛ bilen i y'a mɛn wa n'i bɛ wuli ka taa wari ɲini wuli ka taa wari ɲini ne ka wari tɛ d'i ma dɛ e kɔni b'a dɔn ni n bɛ se ka baara kɛ a tɛ se deli sa han e ka kɛnɛ i man kɛnɛ ne ka foyi t'o la i da yan nɔ k'i man kɛnɛ kana wuli fiyewu ka taa wari ɲini i da dɔ bɛna d'i ma yan nɔ

i filɛ k'a kɛ cɛ nana da sogo fɔ ma an ma tan to an b'an ta to ala ma E Seydou ça va a kɛra cogo di sedu terikɛ ne bɛ don min na i ko bi fɛn kelen min bɛ ne kɔnɔ k'a kɛ bi o ye ka taa avantiri la ka taa ɲɛɲini puruke ka n fa ni n ba bɔ nɔgɔ la n'a fɔra ne fa banalen dalen de dɔrɔmɛ kelen a tɛ ne bolo ka ɔrdɔnansi san ka n fa furakɛ nafa jumɛn kɛra ne ka diɲɛlatigɛ la sedu e sɔn ka taa k'i fa bananen dalen to tan e yɛrɛ ye kuma fɔ sisan sisan ko dɔrɔmɛ kelen t'i kun e bɛna boli wari jumɛn ka taa tunga la ne ye cɛ de ye wa denkɛnin kunkolo ye filenkolon de n'a cira yɔrɔ min na a kan ka cɛ de wa ne ye n ka desizɔn laban ta bi kɔfɛ ne bɛ taa ɲɛɲini dusukasi a kan'i bila ka desizɔn kolon dɔ ta i miiri kosɛbɛ fɔlɔ i y'a faamuya an ka solisɔn ɲini i fa ka bana la o ka fisa i k'i sigi k'e bɛ wuli ka taa tunga la a ɲɛɲini fɔlɔ yanni i ka buze cɛ ye cɛ de ye n tɛna kuma foyi f'i ɲɛna ka tɛmɛ nin kan tuguni wa ne ye n ka laban ta ne ye gɛlɛya min ye ne dɔgɔninw t'o gɛlɛya ye abada ne y'i ka kuma faamuya ne tɛn'i bali i ka desizɔn na tunga la taga la mɛ n b'a f'i ye i jija i fa ka nɔgɔya fɔlɔ yanni i kɛ sira kan o de ɲɔgɔn tɛ yen gɛlɛya ye ala la jarabi de a bɛ na waati bɛɛ n'a na kuma de don n'a nana cogo min na i b'a ta ni hakili ye o de ɲɔgɔn tɛ yen n b'o f'i ye n terikɛ terikɛ ne fɛ i bɛna ne dɛmɛ n ka ko de la mɛ n y'i faamu i ni ce i ni baraji wa ne taara

tɔnɔ bɛ ɲɛ Naamu. ala ye fɛn o fɛn di mɔgɔ ma i jɔlen don a bɛɛ la fo n'a bɔra fɛn kelen na o ye mun ye o ye hakili de ye n'i ye mɔgɔ min ɲininka o b'a fɔ k'ale de hakili ka bon ni bɛɛ ta ye k'a sɔrɔ bɛɛ ka kodɔn man bon wa bɛɛ ka faamuyali man bon o fana e b'a fɛ ka mun de fɔ hadamadenya gasi n'a y'a sɔrɔ ko kogo de kun jɔlen don n kalenna ala la mɔgɔ si kun tɛna kogo in ta k'i bɛ don mɔgɔ gasi la nka komi kogo jɔlen tɛ faamuyakɛlaw b'a faamu n'u ka faamuyali ye kodɔnnaw fana b'a dɔn n'u ka kodɔn ye ee ne t'i ka kuma lamɛn koyi ni ne kun b'a dɔn ko e bɛ ka ne lajɔ nin kuma in na walayi ne tun tɛ jɔ k'i lamɛn ɔ a bɛ taa baarajugukɛlaw fɛ yen nɔ olu b'u ka hakilina jugu n'u ka kuma juguw fɔ aw ɲɛna a bɛ sɔrɔ ka n'o fɔ ne ɲɛna

tɔnɔ ne yɛrɛ kun kumana kuzɛn fɛ o ani sedu ka yaala man ɲi yɛrɛ tɔnɔ ne ma ɲɛ an bɛɛ waritigi an waritigi denmisɛnnin damaw de don ne nalen ni jazo ɔ ne bolo k'an de kan ka yaala mɛ ale banna an kɔ yaala la ko fo sedu sedu dun filɛ nin ye hali sedu kasa bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ han mɛ kuzɛn yɛrɛ de tila kɛ mɔgɔ ka kuma mɛn kuzɛn ka siniɲɛsigi jɔrɔ bɛ ne la dɛ walayi n y'a faamu mɛ nin bɛɛ la i fa ka baarako pozisɔn cogo di papa a ka baarako ka fisa bon a yɛrɛ kun ye pilasi dɔ di ne ma anterepirizi kɔnɔna la i komi ne ka lisansi sɔrɔ ka ban awɔ donc a bɛ ka pilasi ye a ka anterepirizi kɔnɔna la kuwa aa o ka ɲi kosɛbɛ papa Naamu? n y'a d'a ma a ko k'a bɛ tila k'i ka wari ci i ma kuwa ɔ n y'a mɛn kuzɛn an kun b'e yɛrɛ de ka kuma la sisan ne ma fɛn kɛ seliw nɔfɛ yaala dabila na ɛsike fa t'e la n'a fɔra ne bɛ so de kama e bɛ da la i ka ye ko la nege tɛ n na dɛ sere ne denmisɛnnin tɛ bi ne se ka so janfa kuzɛn ɛsike fa tɛ e la e bɛ neni kɛ ne ɲɛna yan nɔ wa n kɔnɔ tɔnɔ tɔnɔ sabali e ka hinɛ la

ne b'a fɛ i ka kuma papa fɛ a ka sabali papa ye fɛn dɔ kɛ kunu min ma diya ne ye hali dɔɔnin ne dɔgɔnin de ye sajo ye ale tɛ se ka ne minɛ ka di sajo ma wa ne kan ka sajo bilasira sabula a kɔrɔ de bɛ ni ne ye sira jugu a sira ma ɲi nɔ ne kan k'a fara ka bɔ o kan nka kuma tɛ kuma ye papa min fɔ ne ma kunu fo ka tila ka ne neni sajo nɔfɛ ne kɔni bɛ min f'i ye i ka kuma n'a ye n'a y'a ɲɔgɔn fila kɛ ne t'a dɔn a bɛ min kɛ n na dɛ ne kan ka min kɛ sajo la ne yɛrɛ b'o dɔn aa kuzɛn i fa ye dan sagon i fa k'e neni sajo ye a tɛ tɛmɛ ala ta kan Eh, e ko ko ne ka kuma a fɛ a bɛ ne ka kuma mɛn wa a ti ne ka kuma mɛn o ni mɔgɔ tun bɛ se k'i dusukolo bɔ ka don mɔgɔ kɔnɔ bi ne tun bɛ n ta in bɔ ka don e fa kɔnɔ yaasa a bɛ se k'a kɛwale change mɛ i ni sajo ta kɔni n ma fin fɔ n ma jɛ fɔ i ni sajo ta o o fɔlɔ n'o laban de bɛ kɛ tɛmɛni ye barisa a man'i neni sajo nɔfɛ diɲɛ don o don kana sajo tɛ o dɔn ale bɛ se la e bɛ se sajo la e bɛna fɔ sisan nɔ ko e bɛ sajo minɛ i fa ka ko kɛtaw ma ne b'a dɔn e ye cɛ min ye i bɛna dusu bila hakili ɲɛ sajo ka ko la sajo minɛ ni hakili ye kan'a minɛ i fa ka kɛwale ma kan'i fa ka kuma fɔtaw jateminɛ i ni sajo cɛ e ni sajo de ye balimama ye

e de bɛ sini yira sajo la e ye sajo laadibaga ye i y'a bilasirabaga ye wa e ye sajo ladonbaga ye an bɛ don min na i ko bi sajo mana cɛ sɔrɔ e fa kɔfɛ cɛ fɔlɔ min da bɛ don a kuma la du kɔnɔ o ye e kuzɛn de wa fa yɛrɛ ta ye n'a diyara de ye dɛ N'o tɛ e kuzɛn de da bɛ don furuko kuma in na n'a diyara e ye sajo bɛ don furu in na n'a ma diya i ye sajo tɛ don a la dɛ paseke e y'a balimakɛ de ka su ko fo ka dugu jɛ e de bɛ se ka taa sajo kunkanko kuma k'a cɛlasigi yɔrɔ hali ni diɲɛ wulila a fa tɛ se ka t'a kɛ fa n'a ka nafolotigiya bɛɛ a tɛ se ka t'a kɛ a n'a ka jama don a tɛ se ka taa kɛ e de y'o kɛbaga ye e de ye sajo dɛmɛbaga ye e de ye sajo surunalidonbaga ye diɲɛ na fo lahara wa kana sajo minɛ i fa ka kuma kama i fa ta ye k'a to yen pewu pewu pewu pewu i kan ka min kɛ sajo la a k'a la kɛcogo min y'i diya foyi tɛ bɔ a la i fa ta ye kuma de ye koyi a ta ye bɔgɔli de ye o t'aw ka balimaya tiɲɛ aw ye jeli kelen o t'o b'o la i kulo b'a la i fa ta in to yen pewu sinɔn ne yɛrɛ ko n da tɛ sajo ka ko fan si la dɔn hmm. sabula a jamanen don a tɛ mɔgɔ lamɛn n'i ye sajo ɲininka sa ale yɛrɛ fɛ k'a faga yɛrɛ o de ka ɲi mɔgɔ ma nka i y'a fɔ cogoya min na hmm. ne balima de don a mana kɛ cogo o cogo an tɛna taa ka ɲɔgɔn dan hmm. mama o tɛmɛnen kɔfɛ don la ne ma muso dɔ ka so ko f'i ye fɔ n ko nɔ ka a ko sotigi y'a n'a ba gɛn ka bɔ awɔ ni wari in di an taara d'a ma a ba yɛrɛ ko ko a ka foli f'i ye kosɛbɛ k'a b'a fɛ k'i ye fɛnɛ ee ko ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn ye olu tɛ foli ko ye nin tɛ foyi ye adamadenya la i y'a faamu i yɛrɛ ka kɔntiniye tan kosɛbɛ mɔgɔ dɛmɛ ka ɲi ni ala ye dɔɔnin d'i ma i fana ka hinɛ mɔgɔw la o de ka fisa i y'a faamu hali sisan ne bɔtɔ dugu kɔnɔ ne donn'o sigi la sa ka na n sigi ni e yɛrɛ donna ne n'i terikɛ ye ɲɔgɔn ye modibo kɛ awɔ kɛ ko ne ka kangari da e ko e bɛ cɛ de nɔfɛ yala la sedu nka ne ye min fɔ a ye saya bɛ s'a ma a tɛ bɔ a kɔnɔ n'aw ye ɲɔgɔn ye a bɛ sɔn k'a f'i ɲɛna ne sigilen b'o o kamanagan n'o kelenna kuma yɛrɛ de kunna tantɔ mɛ kurazi ta maa si ka kuma kan'i dekuraze hali n'i fa y'i ɲani a kan'i tɔɔrɔ k'i panike i y'a faamu to nin cogo la tan i y'a kuma faamu ayiwa ala ka segin n'i ɲuman